KC is a disgrace to ndị Igbo ee eh, ọ ife so many bloggers ndị Igbo be anyị na-ekwu na-aga viral everywhere on social media mana enwe m sị ka m kwuo KC ka a jụrụ ma ị bụ onye Biafra ọ sị na ya bụ onye Anambra steeti m wee jụọ gịnwa nwa afọ Igbo na-anụ onu m kedu ihe ị chọrọ ka KC saa onye na-eme ya intaviu gee ntị o nwe ihe m ga-eji ọnọdụ KC a nọ wee kụziere unu ka unu ma na ife niile anyị na-agwa unu na ọ bịa na mmezu na maazị Nnamdi Kanu bịa buru Biafra n'isi kpara ya na-abụ jee nga n'ihi ya rapụ eze o kwesịrị ịbụ n'obodo ha taa as a prince rapụ British citizen ọ bụ bịa nọlụga na nga n'obodo anwụnta na-ata mmadụ buru ya n'isi ka e nweta Biafra ka ọ dịrị onye ihu na mma dịrị onye azụ na mma m wee jụọ gị ebee ka Nnamdi Kanu nọ taa life imprisonment right now kedu ihe Igbo politician anyị melụ n'isi nwanne anyị nwoke kweta na ya bụ Biafra n'isi ya niile bụ Biafra ọ bụrụ na a na-eme Biafra agitation our Igbo politician send the military and police jee gbawa ndị na-ejirọ egbe egbe na-ege ntị ka iwetebe nsi eje ha wee gbagide ụmụaka egbe ụmụaka wee pick kwuziri egbe ha ncha gbawazi onwe ha egbe ọkwa ihe mee n'ala Igbo na-ege ntị na maazị Nnamdi Kanu kweta na ya bụ Biafra were ndụ ya niile etinye ma ndụ nwunye ya ma ụmụ ya ebee ka ọ nọ ka m gwa gị eziokwu you can never succeed without your own tribe politician supporting you ọ bụrụ tata na ị na-agba mbọ ka obodo dị mma and ndị na-achị gị dịka gọvanọ senators house of representative ndị nọ into politics na be nna gị na tribe i si na ya pụta ọ bụrụ na ha akwụrọ gị n'azụ you are going nowhere enweghị ebe ị na-aga ị na-anụ ihe m na-ekwu and this is where I'm coming from na KC Limpopo afụgo na ndị na-achị anyị akwụhọ anyị n'azụ ebe ha akwụrọ Nnamdi Kanu n'azụ hụ Nnamdi Kanu onye ọbụla na-akpọ isi ana enye ọ na-abụ yanwa ahụ KC Limpopo ka a ga-akwụ n'azụ because automatically now KC pụta sị na ya bụ Biafra Naijiria gọọmenti etinyebe anya ebe ya na nwanne ya nwoke si eri nri na Naijiria ka a kụchie ebe a fa si eri nri echenji akwa echenji moto enyela ụmụ ogbenye aka Naijiria gọọmenti kịta ebiwa aka mbịa aka mbịa ka a kụchie ya KC ekwesị ịdeny that na ọ bụ Biafra yes KC ekwesị deny that ọ bụ Biafra o kwesịrị ịdị proud pụta sị that n'oge a jụrụ ya sị that are you a Biafran o kwesịrị ịsị yes I'm a Biafran karịa ịbịa deny ya because ọ bụrụ na KC deny ya kee ife ị chọzi ka local citizen mee yes okwu na gara ma sịza akụ na support KC Limpopo ịdeny that na ọ bụrọ Biafra yes ebe ebe KC denies that ọ bụ Biafra ka ife ọ chọrọ nwa bụ citizen a common citizen of nigeria mezie wee mepere the point full video ka unu tọpụ ife Maazị Isaac na-ekwu but please when i watching this video please don't forget to share and also subscribe to my youtube channel thank you nobody so kedu ihe ga-aka KC obi ịpụta dị proud sị na ya bụ biafra while his own people na-represent ya na politics na government is not there to protect him azụ onye Biafra ọ bụ ị chọrọ ịgwa m na Asari Dokubo today na ihe ọ bụ taa na ọ n'ike aka ya no because na ndị nọ na gọọmenti na be fa sọpọtụrụ ya kwụrụ ya n'azụ chịm chịm and i can tell you today na ọ bụrọ ihe niile ka ị ga-emenwu today na Niger Delta because of gịnị Asari Dokubo obodo ọbụla na-enwe ọnụ na-ekwulu fa obodo ọbụla na-enwe agụ a na-atụ ụjọ Nnamdi Kanu bụ onye lion a na-atụ ụjọ n'ala Igbo niile and I'm telling you through this teaching gaa mark today's date ha na-abịa Bandits are coming to take over our land very soon. I'm telling you, very soon ị nụ na ha akampụ na your community. Because na o nwezi onye na-atụ ụjọ n'ala Igbo. Because na onye a gaba ikwu okwu e gee ntị, onye a gaba ịba mba ebe niile edelu juu ebee ka ọ nọ life imprisonment. And if these people are coming to camp in your community, they will not come with their wife. Oh. They will not come with any woman. ha ga-agba aka bịa and they will marry your own children bịa ga mbe etu ị na-anụ na kidnap Chibok girls e buru ozu onye ọzọ n'isi ọ dịka e bu ukwu nkụ ị chefuo na mmadụ mụtara those people these people will camp your own community one day one day ị na-ene anya nwa gị nwaanyị nọ JS3 SS3 ka ọ bata from school ka ọ bata from senior WAEC a na-agwa gị na a na-agwa gị na otu e si buru Chibok girls na ofu ndị abịakwa buru ha ihe m ji ekwu okwu a if our Igbo politician did not stand up to defend Igbo land very soon they will take over our land I'm telling you it's already happening anyị nwa bụ ndị Uzo Uwani ya-agwa gị ka o si adị common ndị na-achị efi ga-ewere egbe bata na be anyị chụọ the whole Uzo Uwani ọsọ nke ka mee n'Ugwuijoro mbọsị a gbaa ihe niile na-emeberi ya dị ya bukọrọ ndị e buru chụọ the whole villagers ọsọ na my community n'Ugwuijoro na abịa ugwe ka ugwe the evidence is there so igbo politician anyị ji ohere a na-ayọ unu maranụ ihe unu mere ka a rapụ maazị Nnamdi Kanu ọ bụrụ na ọ maka na o mere unu isi ike na e were aka nri tie nwatakịrị ife were aka ekpe dọghachite ya azụ onye ọbụla na-amụsị nwa mara nwa ọ mụtalụ a na-enwe onye dị stubborn from inborn maranụ ihe unu mere e release our brother obodo ọbụla nwe onye ha na-ene anya ọ bụrụ na ndị Igbo bụ president today of this country nwere onye nọ to the level of Maazị Nnamdi Kanu bụ onye Hausa onye Igbo ga-atụnwu nga ọ dịghị possible if ị chọọ ka udo dị be if KC can be afraid of saying na ya bụ Biafra today because of gịnị ihe ọ fụrụ because na afụ n'anya ekwelụ ọ fụgo n'ihe onye nke kwu na ya bụ Biafra ihe na-eme ya a sị ya nwa bịa kwuo okwu ka kụchieri ebe o si eri nri na naijiria ọ wụ ya ka naijiria gọọmenti debia ọ bụrụ na ka esi ga-ewere maka ụjọ na-erespọnd na ya bụ onye Anambra na ya bụ onye Biafra let me tell you something ihe niile m kwuru ebe a abịago na mmezu o mewego eme because if somebody like that a caliber of man like that in Igbo land can not proudly say I am a Biafra. Now, okay, uh, oh, is an evidence to the to ndị to ndị na-afụla anyị n'anya that na o nwerọzi onye anyị bụ that na anyị bụ ndị ụjọ yes why anyị ama bụ ndị ụjọ ihe anyị ji bụrụ ndị ụjọ because na ụmụnna anyị nọ na politiks ga-abụ jekwuru tinubu taa o tiwe mkpu n'iru tinubu bụ chiifu tinubu two times tụfịa na ha anaghị ekwutela anyị ndị na-achị efi na-egbu anyị enwere onye igbo ga-amịrị ma jee na kano baa n'ime vileji mmadụ na kano gbuo mmadụ naa free enweghị onye igbo ga-esi ebe a mere ma jee na kastina nọ na-achịgharị efi gbuo mmadụ na kastina naa free mana na-egbube anyị one of the governor chịburu anyị before mechaa sị na e gbuo mmadụ ọzọ na steeti ya ga-akwụ 500 na ndị na-achị efi gbuo mmadụ ọzọ a kwụọ 500,000 which means ozu ndị igbo bụ 500,000 ka ọ worth so if you are blaming KC You too, can you stand and be proud of this and say it publicly now? If you say it, if the government come after you, is there any of your Igbo brothers in politics that will come and stand for you? The answer is no. Ewezi na onye ma ọbịa ọkpọkọrọ ewere akpa afịa. Ihe ọzọ m na-ekwu bụ ndị Igbo anyị ndị nọ n'ọchịchị kunie napụtanụ ndị Igbo. Ndị a na-abịa, ndị a na-abịa, ndị a na-abịa, anị ha abịa, ha abịa. they will begin to marry our children ndị a na-abịa ana m ekwu ya kịta ndị a na-abịa bandit a na ha ekwu kịta vileji a ha nọcha n'ugwu awụsa bụkwa be mmadụ ha na-anụ ya kịta na enwezi onye ha na-atụ egwu n'ala igbo ha ga-abịakwa ha abịa ọ bụ ụmụaka anyị ka fa ga na-anụ ha ga-ejekwa na-eburu ụmụaka anyị na-ebuba ha ọfịa na-anụ ụmụaka anyị the same way ha na-eme vileji ebe a ha na-eme ya n'ugwu awụsa kwa vileji mmadụ vileji nke m na-aga dịrị iche igbo politishan kunienu kunienu ka anyị ghara ịbụzi maazị egwu fa na-afụzi ndị igbo now as maazị egwu maazị egwu ọ ihe a na-afụzi anyị kịta maazị egwu ka a na-afụzi ndị igbo I'm telling you so for those blaming KC jụọ onwe gị ajụjụ otu ndị igbo si kwụrụ kịta na akaja na-eme onye kweta na ya bụ biafra were isi buru ya can you come out and declare you are a biafra today as an igbo person can you can you in national tv na-emebe gị interview can you now if you say it proudly you can say it right ịkpụzikwa na ya ndị na-achị obodo tinyezi anya n'ihe isi eri nri na Nigeria is there any for your brother in politics that will come and defend you you cannot achieve anything from the government from federal government without those your people representing in your state and in federal level enweghị ihe ọbụla gị na gọọmenti ya-azọta especially federal gọọmenti na ga-azọta ka ị zọtanwu your right from them na ọ bụrụ na enweghị onye na-represent gị na federal level and ndị nọ na your steeti na-represent gị under the eh, eh, eh, government system bịalekwudo olu gị I'm telling you you can't defeat government ị gaghị emeri gọọmenti adọghị ha ka a gosi maazị Nnamdi Kanu ama m na ọ ya ka Igbo politicians anyị ji wee gba nkịtị ka Nnamdi Kanu fụkwa that na ọ dịrọ above gọọmenti gọọmenti has the final say I believe na ozi m a ga-emetụ Igbo politician aka n'obi ka ha chigharịa gbaghalụ ma negide anya na maazị Nnamdi Kanu bụkwa nwanne fa ma kpọpụta ya ya bụrụ Asari Dokubo nke ndị Igbo nwere ọ bụrụ ihe niile ka ihe eji ekete mee na Niger Delta because of Asari Dokubo Nnamdi Kanu bụrụ Asari Dokubo nke ndị Igbo ọnụ na-ekwuru ndị Igbo onye ga-abụ ọba mba at least fi ya adị napụtanụ nwanne anyị ihe niile na-agba mbọ ka udo dị ka anyị gaa n'ilu ka anyị makwane na o nwe ndị anyị bụ ọ dịrị nwoke na mma ọ dịrị nwaanyị na mma ọ dịrị onye ihu na mma ọ dịrị onye azụ na mma so ị na-ata ka eso ụta i were ile gị gụọ eze gị ọgụ ya dịba emesịa